Salam tout le monde, bienvenue football kɛnɛ kan donc n'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina k'i abonné kana ɲina ka video ninnu like ka partager walasa ka force don an na c'est Anthony Brésil joueur de don nin waati in na Brésil tun y'a wele mais nin waati in na an y'a mɛn k'a fɔ ko u y'a gɛn ka bɔ u ka équipe nationale la ka sababu kɛ donc ko a ni denni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko a ye binkanni wale dɔ ta ko denni sɛgɛrɛ o b'a sɔrɔ denni kɔnɔman don o de kɔnɔna la donc Brésil kɔni u y'a tɔgɔ bɔ u ka liste la donc fɛn min y'a ka club n'o ye Manchester United donc k'olu fana bɛ enquête la walasa ka ko in ɲaɲini ko in na tiɲɛ ani nkalon bɛ dɔn ɲɔgɔn na cogo min na donc nin waati in kɔnɔna kɔni a sen bɔra Brésil équipe nationale la pour le moment Bonne nouvelle pour les aigles Moussa Djenepo donc a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na a tun bɛ Belgique dɛ mais ko a seginna ka taa Belgique donc a tun bɛ club min na yan'a tun ka taa Angleterre donc a seginna o club kelen de la n'a tɔgɔ Standard Liège donc Moussa Djenepo nin waati n'a seginna yen ka taa tuguni an b'a fɔ bonne chance donc nin ye bonne nouvelle le yanni coupe d'afrique cɛ an dalen b'a la a bɛna temps de jeu sɔrɔ donc a bɛn'a ka forme sɔrɔ et puis a bɛna confiance ba sɔrɔ pour que k'a bɛ se ka équipe nationale dɛmɛ cogo min na donc bɛɛ bɛ Moussa Djenepo dɔn mɔgɔ min de don talent b'a la mais seulement que donc nin waati na gɛlɛya camanba de b'a kan ka sababu kɛ temps jeu ba t'a bolo donc ni temps jeu t'i bolo fɛn dɔ a ka gɛlɛ bɔn ko bolontan na ni tɛ zo dɔn ko du jagoya da i bɛ faamu pɛrɛdi dɔɔni n'o tɛ musajɛnɛ pɔsiyɛn pɔsiyɛn namara bɔn nɔ tɛ na fɛn min ye arzantini dɔn ko mankaba de wulilen dɔ fɛn min ye pɔ e pega peba internet dɔn ko n'o ye lisbongal dɔn a y'a yira k'a fɔ ko ni arzantini ye nin kubu dumuni mun ta ko a ko labɛnnen dɔ donc ko hali n'i Argentine ka bi ta ka lajɛ donc ko bi tun bɛ don tuma min na k'u b'a sɔrɔ ka joueur ligne sanfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ni n ma fili Argentine ka penalty donc a kan bɛ penalty de ma u ye penalty min sɔrɔ donc yanni penalty ka ci a y'a yira k'a fɔ ko joueur camanba tun bɛ ligne sanfɛ donc o kɔnɔna a ka défenseur min bɛ n'o ye Virgil van Dijk n'ale bɛ jouer Liverpool a y'a yira k'a fɔ ko entraîneur ye kuma min fɔ k'ale ma sɔn a ka kumakan ma k'a fɔ ko fɛn min ye Argentine donc ko FIFA de tun b'u nɔfɛ ko k'a yira k'a fɔ k'u tun b'a fɛ ka Messi de ka coupe du monde ta ko kuma ninnu k'ale ma sɔn a ka o ko kumakan ninnu ma donc k'a fɔ ko fɛn min ye Argentine donc ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Argentine k'u tun bɛ u ka top la donc k'u tun bɛ niveau la mais k'ale ka entraîneur kɔni a y'a ka kumakan de fɔ donc ko mais k'ale ma sɔn a hakilinata ma a bɛna ka chouchou Cristiano Ronaldo CR7 nin waati na a bɛ forme ba de la donc fɛn min ko 27 match a y'o de kɛ 2023 in kɔnɔna la donc a sera ka 24 bi don o kɔnɔna la fɛn mun ye ni mɔgɔ caman b'a fɔ k'a kɔrɔla ko donc k'a si janfara mais o bɛɛ n'a ta a b'an ka bi don cogo min na a b'an ka bi don donc nin waati n'a yɛrɛ a convoquelen don portugal equipe nationale fɛ donc ni n ma fili u kan ka jouer jeudi don nin fɛn mun ye euro eliminatoire kɔnɔna la ni information damadɔ minnu tun b'an bolo donc ni a diyara aw ye kana ɲina ka video like ka partage walasa ka force d'an na an k'an bɛn waati wɛrɛ ma merci beaucoup d'ici là mais aw kana ɲina surtout ka video like ka partage walasa ka force d'an na merci tout le monde au revoir donc an b'a fɔ bonne chance musa jɛnɛpo surtout pour les aigles donc ka match mun fila minnu bɛ na merci